maliyɛn cɛ ni muso k'aw bɛɛ lajɛlen fo fo yan fo aw sigiyɔrɔ la n b'a ɲini aw fɛ aw fɛn fɛn mana nin video in sɔrɔ a ye video in a y'a partage fan bɛɛ a ye video in partage fo usini amiyɔn gindo bara f'a ka telefɔni kɔnɔ f'a pɔsi kɔnɔ a ye video a y'a partage ka se fo amadu koyita mayiga bacili keyita sise ture a y'a caman f'a ka telefɔni kɔnɔ f'a pɔsi kɔnɔ pulo hɛ ala ko e ye gindo ye an ye pulo ka eh, publication ye comme quoi ko sedaw ye décision min ta ɔ oh, d'après pulo k'o ye kunmasuuli ko ye o ye maloyala ko ye an tun man kan k'a to fo an ka se nin yɔrɔ la ne dabali de banna pulo b'a fɛ ka mun fɔ anw ɲɛna ko sedaw ko ko anw ka election kɛ ka bɛn dati min ma ko anw k'a kɛ

pulo ne bɛ e ɲininka o e bɛ se ka ba tigɛ ka taga moti ba kɔfɛ wa pulo e bɛ se ka taga kidali wa pulo ne dabali sari ne bɛ sigi ka mali minnu b'a fɔ ko soi-disant ko politicien ne bɛ sigi k'aw filɛ ne dabali de bɛ ban quoi et pourtant nin ko in ka nɔgɔn tellement c'est tellement simple quoi i ye yɛrɛwolo ye i ye halala ye i ka indépendance b'i bolo e de e de ye maliden mali ye e de ta ye ne ko e bɛ se k'i sigi cogo di ko mɔgɔ wɛrɛ ka na k'a ta ko k'a dicter e kun k'e k'a to o ta la aw ma ya kuma dɔ la bilasi a bɛ kɛ n'a fɛ ka kasi quoi mais pulo an bɛ dugawu kɛ yɛrɛ biyama hali e bɔnnaw hali e descendantw dɛ ala kana mali mali mali marali ala kan'a kalifa olu la quoi pourquoi parce que e y'a yira anw na k'e tɛ cɛkisɛ ye e y'a yira anw na ko e ye jɔn de ye wa e y'a yira anw na k'e tɛ se k'i yɛrɛ assumer quoi n'i bɛ se k'i yɛrɛ assumer bi cɛ min bɛ yen ko asimi denmisɛnnin don je crois que e ka kɔrɔ ni asimi ye an k'o bɛɛ to yen e ka mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi c'est-à-dire e balimaw précisément e balimaw kadɔw dɔgɔnɔw filaw olu tila bɛɛ des centaines de milliers olu bɛɛ déplacelen don bi ka taga laginɛ ka taga moritani ka taga niger ka taga burkina ka k'u fa jamana bila u ye san kɛmɛ kɛ yɔrɔ minnu na u mɔkɛ n'u bɛnbakɛw sigira yɔrɔ min na bi kɛlɛ kɛra sababu ye k'olu bɛɛ gɛn est-ce que olu seginna ka na yan e kan ka k'i jɔ de k'a fɔ CEDEAO ɲɛna ko fɛn fɛn y'u diya u k'o kɛ k'u kana dan nin sanction nin ma dɛ k'an ka faamaw bali ka voyager tɛrɛ k'u ka embargo da mali kan k'u ka frontière bɛɛ lajɛlen fermer e y'i ka e ye maliden halala de ye yɛrɛwolo de bilasi e ko cogo min a bɛ kɛ ten tɔ de pulɔ mais non ko faransi min fɔ CEDEAO ɲɛna ko mali ka basigi t'u ɲɛsira la ne ko ko gɛlɛya yɔrɔ bɛ min a fɔra de a ma fɔ ko élection tɛ kɛ koyi a fɔra ko ko e pulɔ e kɛra sababu ye ka fara Ibeka ka jamana min ci pulɔ e farala Ibeka kan ka jamana kɔnɔdenw na deplase ka gɛri tɔw warangata aw ka e ka Ibeka o bɛna waati la n k'an tun bɛ kɛlɛli de fɔ mais vous avez tous contribué avec Ibeka ka Mali dafiri ka Mali ci ka Mali tan k'a yɛrɛkɛ e ni Amadu Koyita aw bɛɛ tun bɛ Ibeka ka gouvernement kɔnɔ ne bɛ aw ɲininka o métier jumɛn de bɛ aw la kɔnpetansi jumɛn bɛ aw la aw ye mun de kalan kɛ aw ye mun de baara kɛ mali kɔnɔ mali a ye maliden bɛɛ ɲininka aw pulɔ e ye fɛn kelen min kɛ mali kɔnɔ i ka t'i bolo ɲɛsin a ma i ka bɔ na n'o kɛra ne tɛ video k'i kan bilen depuis don min na i y'a da i yɛrɛ la k'i ye politisiyɛn ou bien k'i donna gouvernement kɔnɔ initiative jumɛn bɛ yen c'est-à-dire e ye fɛn jumɛn de kɛ mali ye ko malidenw bɛ se k'u tɛgɛ ɲɛsin o ma k'o nafa bɛ se malidenw ma pulɔ na n'a ye a tɛ yen aw ka conception de politique tɛ foyi ye ka wuli ka mankan ci ka kule jamanakɔnɔdenw bɛ degun min kɔnɔ aw ɲɛ t'o la dɛ jamanakɔnɔdenw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw ɲɛ t'o la dɛ aw ko ko ka na fanga na ka wariba cɛ ka kɛ aw kun ka sobaw jɔ ka voitiribaw san c'est vie de luxe ka taga restaurantw na k'aw ja dɔrɔn a banna au même moment a ka population bɛ ka a dɔw bɛ ka kɛmɛ fila ɲini tile mumɛ kɔnɔ k'u bɛ balo tobi balo tobiw fɛ u tɛ k'o sɔrɔ ne tɛ pulo ka so yɔrɔ dɔn dɛ mais bilasi mɔgɔ minnu bɛ pulo dɔn a ye taga pulo ka kare kɔnɔ i b'a sɔrɔ nin dɔw ka kare kɔnɔ hali mobili tɛ ka boli bila a bɛɛ dingɛ dingɛ n'i bolila dɔrɔn i ka mobili sasi bɛ a bɛɛ bɛ kari quoi i ka mobili bɛ cun dingɛ kɔnɔ k'a vitiri bɛɛ k'a gilasi bɛɛ ci kare kɔnɔnaw na pavé tɛ yen assainissement tɛ yen yɔrɔ min na c'est-à-dire wuluwuluji bɛ fan bɛɛ ɲaman bɔnnen bɛ fan bɛɛ n'i bɛ taama dɔw ka kare kɔnɔ f'i b'i sen panpan wuluwuluji kunna au même moment u yɛrɛ veste cravate voiture de luxe b'u bolo u b'u ja quoi parce que olu nakun tɛ mali ni malidenw ko ye koyi olu bɛ kule olu ka politiki la olu kunkolo kɔnɔ n bɛ na fanga de la ka n yɛrɛ sadi ka n yɛrɛ sɛrivi kɔ ka hɛrɛ kɛ n yɛrɛ ye hali ni jamanakɔnɔdenw bɛ sa e ni ala cɛ mali bɛ kɔntɛkisi min kɔnɔ bi mɔgɔ o mɔgɔ mana wuli k'a fɔ k'i b'a fɔ malidenw ye ko an ka elekisɔn kɛ diyagoya nin basigibaliya in kɔnɔna na e kan ka k'i jɔ de premier rang dɛ k'a fɔ ko a tɛ k'u ta ye ko tan e ka jamana kɔnɔdenw ha le peuple sadi peuple min b'i kɔ kuwa e bɛ k'i jɔ peuple minnu ɲɛ k'i b'a fɛ ka minnu gouverner i b'a fɛ ka minnu mara dɛ i b'a fɛ ka fanga fanga boli minnu kan ko tant que olu ma lafiya tant que olu ma sécuriser ko élection tɛ k'e bara o de tun kan ka kɛ aw ka kuma ye mɛ ɲɛ bɛ fɛn fɛn na e ni amadu koyita aw kɛlen don ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔ la kule kule sadi aw ma aw ma min faamuya kuwa ko anw de y'a dɔn paseke ko in tɔ bɛna laban min na aw b'a dɔn wa sogɛli tɛ dɛ asimi tɛ dɛ anw malidenw de anw jeunesse de bɛna anw yɛrɛ assumer sisan parce que an bɛn'a tɔ kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ m'a ka manamana ko dabila aw hakilila k'an bɛ tulonkɛ la ni sadi i yɛrɛ ka wari i ka wari kama i yɛrɛ kelen nafa kama k'a fɔ ko i bɛna jɔ malidenw n'u ka hɛrɛ cɛ anw ka hɛrɛ ye jumɛn transition min bɛ yen bi o bɛ ka anw sama ka taga sira min fɛ o de y'anw taga o de y'an taga fan o y'an ka chemin de mɔgɔ mɔgɔ mana fɔ k'i bɛn'i jɔ an ni o cɛ dɛ bilahi an bɛ bɛɛ gosi an bɛ bɛɛ gosi de da i kan ne ɲɛ bɛ ko in na cogo min na de a tɔ bɛna kɛ min ye aw b'a dɔn n bɛna bilahi n bɛna bɛɛ lasɔmi ka bila ko in tɔ bɛna laban cogo min na a b'a dɔn cɛ ɛ cɛ mali ɛ malidenw kununna aw farala ibk kan yan ka nɔri ci ka santiri ci ka mali yɛrɛ ko ban pewu y avait même pas un état y avait même pas un état anw kun anw de kun kunmasulilen don an b'an kunkolo siɲɛ bɛɛ anw tɛ se ka kuma cɛ ye kuwa anw tɛ se ka da bɔ ka yɔrɔ si mɛ bi asimi min nana dɛ ani sogɛli dɛ o de bɛ ka ci fɔ faransi tɛrɛ seerew mɔgɔ bɛɛ n ko n bɛ aw lasɔmi ko in tɔ bɛna kɛ min ye aw b'a dɔn est ce que a b'a dɔn ko in tɔ bɛna kɛ min ye a tɔ de bɛna kɛ dɛ mali mali jeunesse yɛrɛ de bɛna wuli sisan k'u k'u k'u kangama politicien vautour de e polo n'a ɲɔgɔnnaw olu ni fanga cɛ parce que aw ka manamana ko n'aw m'a dabila jeunesse de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan ka taga aw bɛɛ bara ka taga visite arandu aw ye n'o labanna min na bilahi aw b'aw da minɛ parce que ni aw mago tɛ malidenw na ni aw mago tɛ mali la mali ka hɛrɛ mali ka tagaɲɛ mali ka bɔ jɔnya juru la n'o tɛ aw ka susi ye n'o tɛ aw ka sira ye wa o ye an wuli an wuli ka jɔ kun d'o ye wa anw tɛ jɔ diɲɛ kɔnɔ ka cɛ si to i ko o ko i ka anw na stoppe quoi e ma dɔn e cɛ e cɛ e cɛ ye mɔgɔw kunmasuli koyi dɔgɔnɔden dɔgɔnɔden bilahi mɔgɔ t'a imposer o kan amadu toloba filɛ nin toloba filɛ nin centre la hali sini a bɛ ka bura don jadisiw la e tagara bɔ toloba ye est ce que i tagara remercier o min bɛ ka dɔgɔnɔdenw tɔw lakana est ce que e taara o la o remercier wa e tɛ sɔn hali n'i sugora hali n'u y'i don canon kɔnɔ k'i bugu wa bilahi i bɛ turu kɛ k'i pan centre kunna ka t'i cun fo CEDEAO fɛ yen u bɛ ka n'i cun faransi yan u bɛ ka i

e wo yɔrɔ amadu koyita kɔni tɛ o sadi ko soi disant ko jeunesse quoi o yɛrɛ kun na kuma IBK ka gouvernement na an bɛɛ tun sɛwara ko jeunesse mais depuis ala ka n dan sadi ale ni musa mara ɛ cɛ cɛ aw bɔra maliyɛnw jigi kɔrɔ n bɛ n to nin yɔrɔ la ni mɔgɔ min bɛ se ka nin video in nin parti ta k'a se ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ma an balimakɛ n'o ye clément dembélé professeur clément dembélé clément tu sais je crois que e ni ne yɛrɛ an kun bɛ kuma o mɛnna clément tɛmɛ kɛ ka ko kun ka bon ne bolo quoi clément walahi bilahi n bɛna kuma dɔ de f'i ɲɛna yɔrɔ ne ma deli ka bɔ ka n sigi yɛrɛ e kama ko n bɛ ko n b'i frapper même malgré n y'i ka ko i ka comportement dɔ y'i ka ko kɛta dɔ ye minnu yɛrɛ bɛ ne ma se k'a digérer fiyewu mais ne ma sɔn ka bɔ ka n sigi k'i gosi parce que ne kunkolo kɔnɔ don dɔw tɛmɛna quoi clément i m'a faamuya anw y'i soutenir yan nɔ hali hali sécurité d'état kɛlen k'i minɛ k'i don kaso la bilahi anw bɔra ka video kɛ k'i soutenir k'i dɛmɛ clément i ye video dɔ kɛ kunun n'i bɛ se ka segin ka taga i ka video in lamɛn taga segin i ka taga lamɛn c'est à dire k'i yɛrɛ la ridiculiser quoi k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔnin ye k'i yɛrɛ kɛ maa lankolo ye k'i yɛrɛ kɛ c'est à dire mɔgɔ min nafa t'a la quoi c'est à dire i y'i yɛrɛ k'o de kunun clément ne bɛna kuma dɔ f'i ye siko siko bɔra k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a n'i ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'i y'i kan d'a ma k'i tɛ fɛn fɔ sogɛli ma k'i bɛ transition dɛmɛ k'i tɛ kuma bilen i m'o fɔ i ko o tɛmɛnen kɔfɛ i bɔra i sogɛli gosi mɔgɔw wulila ka t'a tugu i la yan i mana wuli kuma o kuma aw ko ko sogɛli de bɛ wari di videoman ma k'u bɛ video kɛ aw kan tu sais hali ni anw kumacogo b'a dɔn ko anw ta ye ko anw ta ye conviction ko de ye quoi hali n'i ye anw kumacogo bilahi i b'a dɔn ko mɔgɔ ma wari di anw ma k'o tɛ anw ni mɔgɔ cɛ quoi clément nin ye kangari de ye k'a f'i ɲɛna dɛ kangari tɛ dɛ laɲini de don i bolo k'a d'i ma quoi parce que hali n tɛ k'i dɔgɔya n t'a fɛ ka hali n t'a fɛ ka tɛmɛ o sira yɛrɛ fɛ quoi clément tu sais i y'i sigi i ka kunu video la siko ta kɔfɛ i bɔra i ye c'est à dire i ye choguel gosi bɛɛ jiginni kan ne ma n da don a la i bɔra o don na i kanto ko ben le cerveau y'e wele ka meeting ko kuma fɔ e ɲɛna ko sortie bɛ yen boulevard la le 29 tɛmɛnen bɔli tun ye mali ko de ye malidenw ka laɲini don malidenw c'était une première fois mali jeunesse jeunesse ka jama labɔ tan des millions de personnes c'était la première fois dans l'histoire du mali clément i ko ko ben y'i wele c'est à dire ben ye e wele don min na ka kuma in fɔ e ɲɛna o ni meeting cɛ ben y'i wele ka taa ni siɲɛ tan duuru ye i yɛrɛ ka kuma hali meeting don e ni ben ye ɲɔgɔn sɔrɔ toute la journée a y'e wele ka taa ni siɲɛ saba siɲɛ naani telefɔni c'est à dire i y'a i nana yira bɛɛ la le fait que e sen ka se e sen ka se meeting kɛyɔrɔ la ko parce que ben de ye e wele k'e wele k'e wele i tagara meeting kɛyɔrɔ la fɛn min kɛra yen ne kan t'o ma dɛ hali o yɔrɔ la i nana i sigi ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye choguel de ye denmisɛnninw bila dɛ ka mɔgɔw sara dɛ n'a nana a ye ji bɔn a kan dɛ a ye wo ci a la a y'a gɛn o bɛɛ c'est à dire i cɛkɔrɔba bɛ se e bɛ se k'i sigi cogo di ka nin fɔ sɛbɛ ci foyi tɛ choguel la quoi fo ka e e clément kelen pe viser nin jamaba de cɛla jama minnu bɔra ko ka na ale soutenir ko ka na transition soutenir c'est à dire choguel ci foyi tɛ choguel la k'a fɔ o jama mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw ta la ko ni clément nana a ye clément bon clément b'a dɔn hali fatɔ hali lagalagatɔ amalidɛmu o tɛ don o kun na quoi mais ne tɛ yen si ma ne b'a fɛ ka kuma min f'i ye clément i m'a fɔ ko ben y'i wele siɲɛ joli i y'a fɔ k'a bɔ k'a ladon k'a fɔ k'a répété k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ ko ben de y'i wele ben y'i wele o de kama e nana c'est à dire ni mɔgɔ y'i wele tantɔ nin cogo la tantɔ n'i ta tɛ ko wɛrɛ i kan ka taga o kɛnɛ kan ça veut dire que le fait que e harcelé la le fait que i welela o de kama e sera kɛnɛ kan sinon e tun tɛ taga et pourtant kɛnɛ tun ye maliko de ye clément ne bɛna min f'i ɲɛna cɛ o cɛ ye nin ɲɔgɔnna kɛ quoi je crois que moi c'est la première fois ne ka bɔ ka video kɛ ale ka fɔ ko n bɛ kuma mɔgɔ fɛ ko n b'a tigi deli deli tɛ dɛ mais ka kuma a tigi fɛ tan quoi clément i dɔgɔnin de mankan don k'a f'i ɲɛna dɛ ne bɛna min f'i ye clément mɔgɔ tɛ wele i yɛrɛ ka jamana jɔli la mɔgɔ tɛ wele i ka faso jɔli la e ye maliden halala de ye ne ye maliden halala ye k'i kura kɛ e ka kan k'i sigi fo ne ka wuli ka na s'e ma n ko clément na an ka maliko kɛlɛ kɛ don min na aw bɛ taga eh, cmas la ka taga m5 créer yen o don mɔgɔ ma t'e wele dɛ e ma wuli maliko la wa safɛ e ne y'a faamuya e b'i sigi de ko fo mɔgɔw k'e e de wele ni mɔgɔ ye e wele ko ka na e bɛ sɔrɔ ka na maliko la donc ni mɔgɔ m'e wele e tɛ na quoi clément e ka patriotismiya o bɛ yɔrɔ jumɛn e bɛ ka maliko min fɔ k'a b'i dusukun na o maliko bɛ yɔrɔ jumɛn clément ko fo e ka taga wele bilaasi mali ko mali jɔ la faso jɔ la mɔgɔ si mɔgɔ si de man kan k'i sigi ko ci ka bila i ma ko k'i wele clément ne b'o f'i ɲɛna ka bɔ yen n b'a fɛ ka min f'i ye jenɛsi jigi bɛ aw kan walahi jenɛsi c'est-à-dire jenɛsi u jigi bɛ aw kan quoi i m'a faamuya pourquoi parce que a tɔ ninnu bɛɛ la e ka fisa n'a bɛɛ a tɔ la e ka fisa n'a bɛɛ malgré bɛɛ b'a dɔn ko maliko b'i la dɛ bɛɛ b'a dɔn ko maliko b'i la mais i comportement kɛcogo de y'a to mɔgɔw ye jigi bɔ i kan parce que M5 kɛlɛ kɛlɛ kɛlen IBK binna aw de y'a tunu M5 ka M5 ci clément e ni kawujim a ma kɛ yan ka tila k'a bɔ aw ni minnu ye kɛlɛ kɛ ka tila k'a bɔ olu la k'olu lagosi o bɛɛ tɛmɛnen kɔ c'est-à-dire neuf mois tɛmɛnen kɔ ka na rectification kɛ ka na ni sokɛli ye premier ministre la kabini o kɛra e ni kawujim de ko k'aw ɲɛ tɛ da sokɛli kan sokɛli dun bɛ ka baara min kɛ bi cɛ o cɛ n'i ma fara sokɛli la bilahi i malo b'a dafɛ sokɛli ko kana diya i dɛ kana k'a fɛ fiyewu mais a bɛ posture min na bi a bɛ ka baara min kɛ ni malidenw bɛ k'o ye a tɛ k'a lakali dɛ a bɛ k'a kɛ de bɛɛ bɛ k'a ye wa a bɛ sira min kan tan ni sogɛli bɛ nin kan cɛ wo cɛ n'i ma fara a la bilahi malidenw b'i haramuya fo lahara jɔ don u tɛ k'i fɛ wa fo k'i sa i tɛ mandiya sɔrɔ mali kɔnɔ bilen walahi ne b'o f'i ɲɛna n b'a fɛ ka min f'i ye ne kɔrɔkɛ clément an b'a fɛ mali mali jɔ o mali jɔ cɛ clément cɛ hadamaden i tɛ ka kɛ ala ye sa ala tɛ jigin ka kuma mɔgɔ si fɛ je crois que n'i y'a jateminɛ jeunesse kunda hali video kɛlaw ka bɔ k'u sigi k'u bɛ mɔgɔw mandiya k'u bɛ kuma mɔgɔ fɛ dans le respect walahi n bɛ se k'a fɔ e kelen don sinon arasta filɛ an bɛ bula de jigin o kan an bɛ tasuma de da o kan yɔrɔ abudulayi bɔra kaso la sisan n tun b'a fɛ k'ale yɛrɛ wele a fana ka sabali parce que mali bɛ yɔrɔ min na bi n'a sɔrɔ ko an bɛɛ de ko ko an bɛɛ de ko ko mali ko mali ka ɲa ko mali ka ɲa an bɛɛ bɛ sɔn a ma k'a fɔ ko transition min bɛ yen bi ko ɲɔgɔnna ma deli ka na fiyewu bon ni o ye tiɲɛ ye an ta ye mali ko ye an bɛɛ de kan ka fara olu kan k'an tɛgɛ d'u ma k'u dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo min na n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye k'o contraire kɛ bilahi e ta tɛ mali ko ye soit haine b'i la ɲɛngoya b'i la ou bien juguya b'i la ou bien i ta ye hasidiya ye donc professeur clément

boulevard sanfɛ mɔgɔw ye ji kɛ k'i bon mɔgɔ ma mɔgɔ mɔgɔ si ma mɔgɔ bila i la i yɛrɛ i kɛwale dɛ o de o de jeunesse bila k'i bon donc ne bɛ min f'i ɲɛna pour toi il est pas encore trop tard bilahi il est pas encore trop tard il est temps de faire marche arrière clément segin ka na an ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ segin ka na anw bɛ yan nɔ anw bɛ an ta k'o gidi ko quoi mɛ Ben le cerveau ka e k'o kɛrɛfɛ ka sidiki k'o kɛrɛfɛ walahi bilahi an bɛ taga an mago tɛ tɔ la dɛ mɛ Clément an jigi b'i kan e yɛrɛ nana e tun ye luti daminɛ cogo min na aw ka i ka luti corruption ko kɛlɛ tellement que mɔgɔw tun ye danaya da e kan cogo min na mɛ ko nana ka na tiɲɛ mɛ il est pas encore trop tard Clément sabali i bɛ posture min kan o bila na fara mɔgɔw kan ka n'i sigi ko fo i ka taga wele Clément i man bon ni mali ye dɛ wa i man bon ni maliden si wa i man fisa ni maliden si ye o tiɲɛ bɛ f'i ɲɛna wa an tɛ siran e ɲɛ t'o la ko pour ka kɔmi taga i wele ko f'e k'i sigi k'i ka taga wele quoi Clément o o mali o malidenya bɛ yɔrɔ jumɛn non donc k'a f'i ye i sabali i ye video min kɛ kunu n'i seginna ka taga filɛ i kan k'a fɔ hali ka eh, eh, eh, videomani ye k'a ka video in supprimer k'a bɔ yen mɔgɔ o mɔgɔ y'a bila u ka page kan ou bien youtube kan u ka fɛɛrɛ kɛ k'a bɛɛ supprimer parce que c'est tellement humiliant c'est tellement humiliant venant d'un professeur clément danbele ne dabali de banna ne ye video in filɛ bi walahi ne ko mɛ attends n ko qu'est ce qui se passe n ko mun de jura clément na i kuma cogo c'est comme si denmisɛnnin ka t'i sigi k'i yɛrɛ la ridiculiser quoi i dɔgɔnin jugu jugu de ye ne ne bɛ ka nin kuma f'i ɲɛna dɛ n'i y'a ye an bɛ kuma i ma tan c'est parce que on te veut encore parce que an jigi b'i kan hali bi parce que an b'a fɛ i ka na i ka an ka to kɛlɛ fana ka taga sinon Clément mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye fɛn o fɛn ja mali ko kɛlɛ kɛ n'a ye ja to yen bilahi mali bɛ jɔ donc nin yɔrɔ de k'o yɔrɔ f'i ɲɛna i sabali i ka segin ka na i bɛ sira min kan o chemin in to yen na i k'i bolo di jamana kɔnɔdenw ma an ka kɔntinɛ an ka kɛlɛ kɛ bi tɛ dɛ mɛ sini de don cɛ o cɛ mana kɛ k'a tiɲɛ bi cɛ o cɛ mana kɛ k'a tiɲɛ bi bilahi i b'a tɔnɔ sɔrɔ ɲɛfɛ i n'a fɔ useni amiyɔn gindo i n'a fɔ eh, amadu koyita ninnu olu kɔni tɛ maliyɛnw k'aw fo ka waleɲumandɔn Clément j'espère que i ye n ka kuma faamuya j'espère que nin kɔfɛ i tɛna bɔ ka déraper i n'a fɔ i bɛ k'a kɛ cogo min na bilen ladilikan don k'a f'i ɲɛna ni n donn'i gasi la fɛnɛ n bolo bɛ n kɔ i ka yafa n ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo